ụmụnne m ụmụnne m ashị m ka ka mụ lụ ka anyị anyị bịa lọrịa adakụ adamma ada adakụ adamma ada A- awụrụ na ka ịlọ ha awụghọ ka eme ị nwere ike ịlọ la alụta ihe a just wuru earpiece chi la nchị ihe ị gala alụta ka ị lụta ofu nwaanyị bịakwutere m shi m do m lụwe mgbe niile nwata nwaanyị a la-ayọ m shi m m lụwe enwekwara m ụmụ nwaanyị la-alọ mma anyị mana nke mma shi m m lụwe amacha m shi n'ime obu ala ala m alaike ya gahame mana abịa ma ndụba anyị ya gbakafụta ka akpa ka onye ọbụla mara ma onye a la-abịakwute m dị magbuo mgbe niile ọ la-acha m n'ihu ihe ọbụla m shi ya mee o mee m wo ji shi mba ka ndụbala ya ọkwa ka ihe eji alụ nwaanyị ị makwa na nwata nwaanyị la ngwakwa elu ego ọbụla m nyere ya wuru shie ihe o wuru shie ọ ajụghọ m kama o were ego emezuo o ruhala ka m lụchara nwaanyị alụ nwata nwaanyị m nyeji ya ego ya wuru shie nri o bido dugorula ego ọ shị m na ego ya m ma enye ya oke ego nzuru na ego na ezughokwana mgbe a ọ dị ime mma egbolochime ebile ọkwa maka na ahụ imelu ovu ọdụkọla amagbu ego ga ọ hụghala m laa ọ la-ala m ego ego m ewetekwala maka enwe e, e ka m nwetụkwara mara ọkwara ka m na-akpịkọ o shike ihe ahụ eshi ohe eruo e, ole ego ji shie ma ọ wụrụla mgbe maka m ma eshi ihe mgbe ka m bụ nna arụ m ma eshi ihe ama m ma eji ahịa azụ ihe so ama m ihe ihe mma ada agbakwa m nkịchị ma ọ kala ụmụnne mgbe niile ọ la-ashi m merụ nwanne nke merụ nke m kwute okwu ka ụmụnne m nshi abịa ọ shị m nụrụ ọka gị ọkwara mmala nke a ka ya mụtụdugwo nwa amụ o ruha mgbe ọ mụrụ nwa ruo la ọmụgwọ nne ya nwụgwo m wo shi la nne nke m la-abịa ele ya ọmụgwọ ya shị mba la adanne ya la-abịa la adanne ya la-abịa kwesịrị ịbịa le ya ọmụgwọ m wo leke anya shị ka m hafe adanne ya bịa ala adanne ya lụọ izu laabụ m kpọta nne m agwaghị m la nne m la-abịa nne m orukwe bịa m kpọbata nne m ị makwala afụrụ m akpa la nwata nwaanyị la wuru tarị ihe kekea nne m nne m maka ọ sọsọ m wụ ofu nwa nwa nne m mụrụ mụ lata nna m nne m kpọbata m la latrin ifuru m ahụ niile gosigbuo m yọọ m shi m doo m aka Chileke ihe lọkwa na ya chọrọ ịla na ya chọọ ihe ịlọ mụ wee shi nsogbu adụọ mụ pakeji mama m nya ala ihe wee duru m n'obu ya wee ruo mgbe nwanne m chọrọ nla m wee shi na m enweghị ego o nweghị ihe m nyere nwanne eleta emeghe m ihe akwa ha m ya ọbịa maka na obu la-agbawa m maka na ọlọ mgbe nwanne nwaanyị mma ahịa nne m ihe mana o nweghị ihe o kwuru ụmụnne m ọ nya ka m ji wee shi ka m bịa gwa ulu enchọkwara ịlụ nwaanyị hie asaala anya maka na nwaanyị ịmahakwa ihe ya alụta nke m lụtara la-agbanye m ose a shị ka m debe akụkọ nke adakụ adamma mma abịa bụrụ nke mmemme ha m gwa ulu ka ọ dụ mana ihe a m bọrọ mụ na nwaanyị anyị na-eyi nye ofu traụza anyị laabụ ọ na-eme m mmemme ọmụgwọ nwa ọmụgwọ nwoke mụọ nwaanyị ọ na-eme m mmemme mana m ga-abịa kọọrọ ulu ka mụ na nwata nwaanyị na nshi ibu n'ụbọchị nke ha iji wee gwa na ọ daghị adụ mma ọ wụ na ihe ị laiki hụla mvụ megharịa ahụ goshi la ị laiki ihe ahụ maka na o nwere mgbe o eru onwewe ala amawa ikpe njikwa ihe iji wuru ihe ị laiki dịka obu m si ama m o nwere ihe mmemme ụlọ ahụ ndụ ka ị laikighi o nwere